igbo igwe ekene kene nwoke kene nwaanyị nke onye chi ya zere ụmụ igbo mụrụ mma a abịago ka anyị si abịa n'afọ ka anyị si akwado gbasara mmemme
anyị gbasara oriri eze nwaanyị sabari 7 and 8 this month
n'afọ ka anyị si akwado ihe
na-ahụkwa

anya mmili na-agbasịsị m n'anya kedu nu kedu nu kedu ebe m ma-esi wee kenebe kedu nu ebe m ma-esi wee kenebe efi 11 this is the biggest occasion ever m megoro in my life efi 11 for the queen mother

efi na anọ nọ n'ụzọ na na-abịa onye dụ ka m bụ kedu na onye m bụdu kedu na onye m bụdu ana m ekene ibe niile tiela ego a ana m ekene ibe niile kpụtala efi ee amụle na ego n'india ee ana m ekene unu niile ana m ekene unu niile amakwanụ m ife m ma-eme kedu nu ka e esi wee lisizie efi a kedu nu ka e esi wee gbukọta efi a ana m ekene unu niile agba ego nkịtị na South Africa ana m ekene unu niile Chika France obi anwụli julu m obu ama m ka m ma-esi wee kene ee ana m ekene unu niile ee chizọba ana m ekene gị m ma-ekwu onye yalụ ibie m ma-ekwudu onye yalụ ibie kedu na onye m ma-ekene hapụ ibie ee kedu na onye m ma-ekene hapụ ibie amakwanụ m ka obi dị m ụmụnne m i never expect this emekwanụ m expect kedu na onye m ma-ekenedu hapụ ndị ọzọ ee amakwanụ m ka m ma-esi wee kene mana ọfọ m na-agolu unu bụ na ebe unu si na ọ ga-ebupụrụ nne nwaanyị anụ ka e wee celebrate ya nne nwaanyị ga-ecelebrate kwa gị ife ọma niile dị n'ụwa nwa bụ na mmili ka o si ife niile malụ mma n'ụwa nwa bụ ga mmili ka o si ee amakwa m na ndị mmadụ fụrụ m n'anya otu a mostly ụmụ eze nwaanyị sọbalị ụmụ eze nwaanyị sọbalị mostly ụmụ eze nwaanyị sọbalị ee atụkọlụ ego ọnụ mbọsị ana m ekwu na ọkwa 7 o na ọkwa 7 o m gbanwezie ya na 11 ụzọ ka ọ dị tata 11 ụzọ 4 ka na-abịa n'ụzọ kedu nụ ka m mesi wee kene ibe niile tiile ego a ibe niile tiile ego a ibe na-akpụtara efi a ekwu m na ego dị ka efi ya abatakwanụla unu obodo ọ bụla ị nọ ma ndị n'obodo oyibo o nwe ndị na-abatanwurọ ma ba kpụtara efi ndị kpụtara ewu uri nne ee amarọ m ka m mesi wee kene unu mana onye na-akọ n'ubi mmụọ ka mmụọ na-akọ n'ubi ya o nwekwa onye m taskịlụ I did not task anybody I did not task any fucking body ee eh? ana m ekene site na ndị tiele ma 1000 ma 2000 ma 5000 ana m ekene unu niile ekwuru m sị na ọmaka ya emelu unu ebe unu si wee weta ego a bụ mmaji bụrụ mmaji ka ọ ya anachi ya onye ọbụla na-achụ unu onye afụ ga-anwụlịlị i mego nke gị rapụzialụ m nke m ọ kwa ka unu ra bụ ibe kpụtara efi a unu emego nke unu rapụzialụ nne nwaanyị nke ya o nwekwa ife m bụ I'm just the mouthpiece of the gods but I will use that voice m ji wee na-ekwulu mmụọ na-ekwulu mmadụ m wee kwue n'isi gị ekwuru m na ọ ya adịrị gị na mma ebe ọbụna i si wee weta ego a na ọ ya anachighalụ gị azụ mmaji pụrụ mmaji ọ sị ka o gbuo gị ji egbulili onwe ya o ji gị amụ ije ọ ya ada ngwụlọ ọkpa na-achụ gị ga-ada n'ime arọ 2023 a bụ ibe niile tiele ego ndị na-enwekwunụ ego fa ga-etinye mana fa enwerọ ekwuru m sị na ọ ga-adịlị unu niile na mma arọ nụnwa abagala ebe a bụ arọ gị ka ọ bụ ibe na ọgbọ gị mere ị na-emerọ ị ga-emelili nke gị onye sị na ọ ma adị ndụ wee fụ ya onye afụ ga-anwụ n'iru n'iru ka ị ga na-aga nọ n'iru n'iru ka a na-afụ oke nwere a na-afụrọ ya n'azụ ọ bụ sị ka o gbue gị ji egbulili onwe ya arọ nụnwa moto na ibe gị na-ego ụfọdụ n'ime unu egosigo moto unu ga-ego tieli unu ga-alụ ụlọ tinye unu ụlọ ọ ya adịlị gị na mma ọ gaala ada ebo ị abụọ gara karịa ka ị ra ị makwa ego na efi na-ada efi bụ 600,000 700,000 smallest efi kịta nụnwa 500 ma 480 ka ị ga-afụ a nye ka mmadụ wepụtalụ wee sị na nya ọ bụrọkwa na ọ bịalụ ka ọ kene ekene n'ife e melie nọ na ọ bịara sị ka e jili ya wee celebrate olili eze nwaanyị sọbalị ana m appreciate unu mkpakara ya ma ọzọ Eh? mkpakara ya ma ọzọ ma ndị mmụ sọbalị niile m kpọba ka ọ debe m ma akpọdebe Eh, all my followers and fans who am I kedu onye m bụ o nwekwanụ onye m bụ o nwekwa onye m bụ ee obi anwụlị juru m obi ọ batara m wee sị ka m gosi unu na ọ bụrọ ịgba ọnụ bụla bụla ọ bụrọ ịtụ ọnụ ife na-emenwurọ afụ n'anya ekwe nene ya chetakwa na ọkwa ndị eze nwaanyị sọbali gozili na 2022 ọkwa fa bịara igosi appreciation a chetakwa na ọkwa ndị eze nwaanyị sọbali goziri na 2022 ọkwa fa abịala ịshow appreciation a kedu ibe ga-abụ ga-abịa n'olili eze nwaanyị sọbali ọkwa nwanne echi ka ọ na-adị eme olili eze nwaanyị sọbalị nwanne echi ka ọ ga-adị ime ana m agwaba unu bịa nalụ ngozi bịa nalụ ngozi ụmụ sọbalị ma all my followers my fans ee wee sị unu bịakwuo bịa lie bịa nwụọ mgbaka eze ka esi ndị ọkwa ndị ga-esi nri ka m na-emele ebele odo na a ya-ejizi ụfọdụ mezie suya ndị ya-esi nri ka m na because we didn't bargain deal we didn't bargain for this unu amago na m abụrọ onye mmemme abụrọ m onye okecha ee na ife m na-alike i- i- i- i- i step down wee na-eme na asị na ọ na-abụ onye buda onwe e chi ebunye nya enu ma ibunye onwe gị chi ga-ebuda gị ana m alike ịnọ na a- a very good corner wee na-eme ife m na mụ planịrị otu ọma na-esi wee gbaji m aka mgba neezienụ anya neezienụ anya ee iyi apa n'aka ọ na-ele iyi atụrụ mbọsị afọ gbue mbọsị nkwọ ọma ama amasị amasị ana m ekene chukwu okike abịama na-ekene ọdịnala igbo na-ekene mmụọ niile kpọrọ m na-ekene nne m eze nwaanyị sọbalị nne nwaanyị mmiri na-asa ezi iyi

thanksgiving karịa ebe niile ndị ọ na-ebunye moto ọ na-ebunye fa naijiria dị njọ naijiria dị njọ ị ma moto n'one ụmụ sọbalị golu this year ọkwa ndị na-achọrọ ka egosi nke fa na net o ị ma ụnọ n'one ụmụ sọbalị lụrụ this year ee nwanne m bịa ka ị nalụ ngozi nke gị bịa ka ị nalụ ngozi nke gị bịa ka ị nalụ ngozi nke gị ndị na-enwenwurọ ego isupport bịaba olili a a sị m gị bịaba na olili ụmụ ogbenye dị ebe a olili ogbenye na ọgaranya nya dị ebe a ọ bụ na ịbụ ọgaranya bịaba olili ọ bụ na ịbụ ogbenye bịaba olili a bịaba olili a na nwa ogbenye ka m bụ nwa ogbenye ka m bụ ndị ọzọ sị na va bụcha ọgaranya abụ m nwa ogbenye na onye butuo onwe e chi ebunye nya nwa ogbenye ka m bụ bịa olili nwa ogbenye ibe gị bịa olili nwa ogbenye ibe gị bịa olili nwa ogbenye ibe gị na ndị na-eme eze bụ ndị mmụọ na m ejirọ ọnụ egbuji ọjị ndị na-eme mmadụ ọgaranya bụ ndị mmụọ bịaba olili nwa ogbenye ibe gị bịaba olili a ka eze nwaanyị gozie anyị na onye kwuo na ọ bụ ogbenye gozie anyị onye kweta na ọ bụ ogbenye na o luba ebe ọ na-eje a direct enye ebe ọ ga-eje mana ị nọdụ ebe ị nọ na-asị na i lugo ya na i lugo a makwa onye ị bụ a makwa onye ị bụ ị ma na i jedebego ị ma na i jedebego mana ị nọdụ na-ekwu na i lubekwa na ebe ị na-eje kedụ ka ị ga-esi wee mee a na-alụrụ gị aka ị na-aga ị ma na ị nwere bright future bright destiny o nwere ife eji okomoko eme bịaba olili nwa ogbenye ibe gị na nwa ogbenye ọnụ ntụ ka m bụ nwa ogbenye ọnụ ntụ ka m bụ bịaba olili nwa ogbenye ibe gị nọ n'arọ a ka osebuluwa gozi mụ na gị ka ọ gozikwuo gị ka ọ gozikwuo m n'arọ a ka ọ ga-agozi mụ na gị onye ọ na-adịrọ mma nya ekwetali ya onye nọ n'ezinụlọ gị wee sị na nya ekwetarọ na ị ga-abụ ọgaranya nnọdụ na abịa gbara ya ma m nọdụ na mmili m kwetali ya maka na ekwubu ive niile karịchalụ n'ụwa ọ bụ na chukwu ewechalụ ndị mmili ewelụ ọ bụ na chukwu ewechalụ ndị mmili ewelụ for your information mmili bụ alụsị ka a na-akpọ ya maka na amarọ ive a ga-akpọ ya mmili abụrọkwa alụsị mmili bụ ive chukwu kelụ a na-amarọ ka o si wee kee mmili alụsị bụ ihe eji mmadụ wee hiwe alụsị bụ ive dibịa melụ ma mmili kedu onye melie ọ kwa chukwu ji aka debe mmili bịaba olili a nụnwa this is natural gift

ị bata ruo ebe ọ bụna ị fụlụ ị nọdụ aka akwa nlarụ ọ bụkwa nlarụ ị larụbakwa ụlọ onye ile ebulu cup gị ebulu cup i win aka akwa nlarụ ee aka akwa nlarụ bịa ka i kpepụta onwe gị n'arọ 2023 nụnwa ọ bụ ndị o melụ last year ọ va nọ iva ọ ndị o melụ last year ọ va nọ iva ọ ndị o merụ last year ọ fa nọ ifa bịa ka o melụ gị nke gị this year ive nị lulu ibe gị aka ya elukwanụ gị aka moto nị lulu ibe gị aka ya elu gị aka ụnọ nị lulu ibe gị aka ya elu gị aka ego nị lulu ibe gị aka ga-elu gị aka onye sị na ọ ma mme n'iru ya onye ahụ anwụrụ o mee n'azụ ya onye sị na nya ama adị ndụ wee vụ agamniru gị onye ahụ anọdụ na graveyard ị na-aga n'ihu onye sị na o nwerọ ka nya ga-adị ndụ nya wee fụ gị ebe ebe e celebrate gị ana m agwa gị na this year na a ga-ecelebrate gị you will be one of the one of the celebrities a ga-ama gị ama a ga-ama onye ị bụ olu na igbo ga-ekwupụlụ gị ee biko nụ kenebelụnụ m ndị a ụfọdụ achọrọ ka a kpọọ afa fa kenebelụnụ m ndị a obi anwụlị julu m obi ee vunevune adị ṅụọ vunevune ya adị aṅa eliwe bụ olili eweta donation niile mbọsị elizi olili ọgbanje ya agbakwanị mbọsị a ya-eli olili ọgbanje ya agbakwanị ọ bụrụ na ife anyị na-eme dị gị mma bịa ka ị celebrate with us ọ bụrụ na nkụzi m na-akụzi dị gị mma bịa celebrate with us ọ bụrọkwa nsọsọ celebration no come and take your own blessing too come and take your own blessing too bịa nalụ ngozi nke gị bịa nalụ ngozi nke aka gị bịa nalụ ngozi nke gị bịakwuo lie bịa nwụọ Geli mmanya bụ surplus mmanya bụ surplus anụ bụzi ndị butere rice ama m mmadụ n'one m ma-agụzi ọnụ nọ ndị na-esi nri bụ one va sitanwụzi one va ya-esinwụzi ka ba ya-esi ọ bụrụ na mụ na- na- na- na mụ malụ na ụdị ife dị otu a we- ga-eme ama m kpọta nchọ group group group nke a na-esi group nke a na-esi Eh? mana m amarọ olugokwa n'elu nwanne echi nwanne echi bịaba kana bịaba bịa represent mmiri obodo gị n'omenala ka anyị na-eme omenala na mgbalị gị nya dị ebe a come and represent the river in your village bịa represent ọfọ be nna gị na ọ fa ka m na-ekwulu ife m na-ekwulu bụ ọfọ be nna gị ife m na-ekwulu bụ alụsị dị be nna gị ife m na-ekwulu bụ mmiri dị be nna gị ife m na-ekwulu bụ ajana be nna gị ife m na-ekwulu bụ iyi ojii ogwugwu arọ akwali mmiri akpụ ngene udo ọ fa ka m na-ekwulu mmụọ niile a na-adị na be nna gị ndị mgbe ochie edebere ọ fa ka m na-ekwulu bịa ka ị nọnyere fa bịa ka ba gozie gị come let me prove to you na ike dị n'omenala come let me prove to you na ike dị n'omenala ụfọdụ si obodo oyibo bata maka olili ahụ ị ma na ụfọdụ si obodo oyibo bata maka olili a my house dị dị bu my house dey full now o nwe ndị bataranụ bata si- since December nọdụ be m sị na ba ama na be nna ba na ba anatarọ ka ba na be nna ba na ife ba bịara bụ olili eze nwaanyị sọbalị o nwe ndị na-anatarọ ka ba na be nna ba na ife ba bịara bụ olili eze nwaanyị sọba na ọ maka ya ka ba ji wee bịa fa nọ be m since 25 ka anyị nọ crowd juru be m anyị na ya

i luo na Igbariam junction gwa onye ọkada ọbụla ị fụrụ sị ya na ị na-eje na nke mmiri enwe ilo ọkada ahụ o ya-ebute gị be m without being told i lurunụ na junction ahụ sef a na-azọ mmadụ azọ ma gị bịa n'oge on 7th night ọ bụ na ị ya-abịa na 7th bịa n'oge 6 o'clock 7 o'clock ị bịawa 6 o'clock 7 o'clock ka ọ bụ na i lugo na junction maka anything 9 ndị ọkada jikwa mma ha ji ebe isi mma ha ji ebe isi abụghị igbu mmadụ ife m na-ekwu bụ va ya-achajibe ego va ya-achajibe ego otu a ka o si eme na olili niile asị m ka m gbunye gị expo nụ mana anyị bụ ndị ogbenye ị ghọtago anyị abụrọ ndị ọgaranya anyị abụrọ ọgaranya ọzọ ka m gbunye gị expo ee ndị ọkada na-achaji ego too much oles agwara m onye bu moto ọ bụrụ na i buru moto wee pụtaluo na Igbariam junction ndị chekie ka ị malụ ndị ị ga-ebutenwu chekie ka ị malụ ndị ị ga-ebutenwu o nwee ndị ọbụla ị ga-ebutenwu na Igba gbariam junction i bulu ndị afụ wee bịaba nya bụ olili ee biko i luru ọnụ Igbariam junction kwụsị chekie ka ị malụ mmadụ one i nwere ike ibutenwu ee ị nọdụ ebe afụ moto ọbụla ị fụlụ fetuelu ya aka moto ọbụla ị fụlụ fetuelu ya aka o nwee nke mmadụ dị vacant ka o bulu gị ọ bụ na i bu moto biko ọgọ ị ga-eme m bụ bute ndị mmadụ o nwee ndị sị na fa enwe enwero ego moto ịgbanwuo ego moto wee luo ebe a aka m ekenekwe ndị niile helpụrụ ndị na-enwero ego moto ana m afụ ya na comment section ana m afụ ya na comment section ndị na-ehelpụ ndị na-enwero ego moto o nwee ndị ndị sị sị tụba account nwee ndị sị sị mebe mebe inbox ana m ekene unu niile na-ekenekwe ndị ka ga-eme ọ bụrụ i nwero ego moto be proud enough pụta na so comment section kwuo nya dee account gị dee account gị ka anyị na-enene Eh? ọ bụrụ na ị bịanwuo nya bụ olili i nwero ego moto ị batalụ ifele kwee gị bịa ebe ụmụ sọbalị nọ ụmụ ezenwaanyị sọbalị wee ebe ba ga-anọ ị bata gaa metụ ofu onye aka sị ya na i nwekwaro ego moto ị ga-eji wee naa ego moto abụna your barrier ego moto abụna nya ya-eme gị na ị ma abịa olili a agwa gị na olili ụmụ ogbenye ndị ga-efe ego ga-abịa ndị ga-enekwanụ ego anya ga-abịa olili ụmụ ogbenye come and pray yourself out I am doing you a favor adị m agwa gị na ọ bụ na ị bịarọ na m ma eli olili m I celebrate it every year adị m agwa gị na ọ bụ na ị bịarọ na m ma eli olili m I am doing you a favor bịa olili a bịa olili a and your life will never remain the same bịa olili a i chena ka a kọlụ gị akọlụ i chekwana ka a kọlụ gị akọlụ bịaba olili a ọ bụrụ na i nwero ego transport ifele pụa gị n'iru dee account number gị where I am pleading for transportation i kwuo ebe ị nọ kwuo ebe i base Ee, odogwu kwuo ebe i base ọ bụrụ na ị na-abịa olili a agwala m gị echi niile ka unu ga-ebido debebe nsọ anyịnwa o tego anyị fụbara Awụsa na ụta o tego aka anyị bido ụmụ sọbalị sef eteka aka ba bido echi niile ka i ye-ebido debe nsọ echi bụ sixth gị na nwoke emekọzina gị na nwaanyị emekọzina maka olili a ka ego wee luo ka ego niile na-elu ibe gị aka wee luo gị aka ka ngozi na-elu ibe gị aka wee luo gị aka gị na nwoke emekọna gị na nwaanyị emekọna echi niile site echi niile wee lue na olili a ụfọdụ na-erentị họteelụ irentịa họteelụ ọ bụrụ na temptation nwaanyị ama nkwe gị ngị na nwaanyị alarụ ife m ji agwa gị ife anụnwa bụ na ọ bụrụ ngị na nwaanyị larụ ọ gbasaakwa m kama na ife niile nwere rules o nwere ife eji ndị mmiri dị too jealous nwaanyị mmiri gị ka ị na-abịakwute you don't need to stain yourself ị ga-anọ na mmiri akọnetịa nwaanyị mmiri gị ndị mmiri gozibe gaba wee fụ gị wee gozie gị echi niile debe nsọ ọ bụgodulu na ị ga-ajoin anyị live debe nsọ ọ bụ na ịbatanwu ndị nọ obodo oyibo ma na-abatanwu ndị nọ obodo dị iche iche ma na-abatanwu na ị ga-ajoin anyị live debe nsọ ebebe bele ka ikpebe mme make sure na my phone ga-adị fully charged nọdụkwuo na power bank ka ị gụọ esolu wee kpee ekpele niile a ga-ekpe ka unu witnessịa the whole occasion I will try my possible best. Yeah? Debe nsọ a. Ikwena ka mmadụ mee gị ife iwe. Ma ọ bụ na ị na-abịa olili a, mmadụ akpasuna gị iwe. Mmadụ emena gị ife ị ga-eji wee wee iwe. Yeah? Ị na-abịa olili a, jide kandụl. Kandụl white, yellow, red, blue, green. Maka ejina black wee bịa. Agwa m gị ịmala ebe ị chọrọ ịmụnyesị kandụl a. wetasịa ebe ị ga-eji ebe weta kandụl n'ọnụ ọ bụ na ịchọ ịmụnye na shop gị ịchọ ịmụnye na yard gị ịchọ ịmụnye na ụlọ ọrụ gị ịchọ ịmụnye ebe nna wetasịa kandụl n'ọnụ gụọ nya ọnụ wetasịa nya iwetazi ofu extra iwetazi ofu extra ịmụnye ọkụ ị ga-ejikọba ncha ọnụ ịmụnye dị ọkụ ị ga-ejikọ the whole kandụl ọnụ mgbe eji wee kpebe ekpele ekpesịa ị ga-edebe ofu ị ga-adrọpụ ofu ịchịzalụ ndị ọzọ naba ofu afụ ịdrọpụ ga nya ka a ya-eji wee na-emelụ gị ekpele so kandụl ọbụla ị ga-eweta ị ga-eweta one extra ọ bụzịa na o nwere ebe ị ga-amụnye iweta sọsọ one ma na ikpesịa ekpele drọpịa nya weta rọba ị ga-eji wee gbalụ mmiri then ndị bu mmanwụ abịa ọ bụrụ na mmanwụ gị na-akụ nsi biko ịkụkwana mmadụ ụbọsị ahụ na ihe afụkwa nketa ọbịa ti ọ bụkwa ife ọgwụ ka m na-eme ọ bụ ife ndị mmiri yes ama m na mmanwụ bụ ọgwụ ka eji eti ya ọ bụrụ na ijiri ọgwụ wee na-abịa iti mmanwụ ịkụkwana mmanwụ ibe gị nsi maka akụkwana mmadụ nsi bekwala ebele maka ịkụwa ọma ngwa ọkụkwa and a ga-enye gị punishment for that ka ada anọkata na asị na o nwere ife mebere mmadụ onye maọbụ ife mebere mmanwụ ọ ijikwana ọgwụ wee bịa iburu mmanwụ bịa na ọgwụ dị na mmanwụ gị rapụ ọgwụ na mmanwụ gị mgbe iji wee tichaa mmanwụ iburu ọgwụ gị naba ọ bụkwa ife ọgwụ ka anyị na-eme ọ bụ ife omenala ka anyị na-eme ịbịakwana ebe a bịa kụọ mmadụ nsi maka abịakwana ebe a sị na ọ ka ịchalenjie mmadụ

ife m gwa gị bụ bịa bịa nalụ ngozi ibe gị na-analụ bịa solo anyị lie ṅụa bịa entertain onwe gị mmanwụ dị iche iche ga-agba ndị egwu dị iche iche ga-abịa ihe ọṅụrị dị iche iche ga ga-eme ife e ji malụ ndị Igbo a ga-eme ya emesịa nya i tichaa ike gị mee gịnị ị nawa be gị nye nwere onye ị bịalụ ka ị nwaa ọ bụ onye nwe ya na-achọ since na ọ sị na ọ na-abịa na be mmiri enwe ilo ị sị na ya adịzị be mmiri enwe ilo wee weta ya ị bịakwana ị bịakwana ana m agwa unu ife niile n'ebe tela aka a sị m gị bịaba forget about the insecurity insecurity dị na Anambra insecurity dị n'ala Igbo ọ bụ- ọ bụrụ ịbarị ya o nwerọ ebe insecurity ga-eme gị ọ bụrụnụ na olili eze nwaanyị Sọbalị ka ị na-abịa nothing will happen to you ọ bụrụnụ na olili eze nwaanyị Sọbalị ka ị na-abịa o nwerọ ofu mkpụrụ ife ga-eme gị I am promising you that nothing will ever happen to you you will testify that after the program ọ bụrụnụ na olili eze nwaanyị Sọbalị ka ị na-abịa o nwerọ ife mmadụ dị ndụ na-eku ume ga-eme gị bịaba olili a na o nwere ife atụrụ ji wee ka ewu a n'ogologo mmụọ bụ mmụọ ma e nwere mmụọ bụ ijele ijele na mmụọ ada agbakọ n'ọgbọ ee na a na-agba ọgwụ na a na-akụ nsị na a na-eme alụsị na a na-eme nke a mmiri kalịsịalụ mmiri dị be nna gị kalịsịalụ ewepụ chukwu ndị mmiri ewelụ ọ bụ na chukwu wesịalụ ndị mmiri ewelụ ekwena ka a kọọlụ gị akọọlụ bịaba olili a ọsọ a na-achụ gị agwụ na m enye ọgwụ poison free of charge ndị na-achọ nwa bịa na-ene ma ike adị na mmiri bịa na-ene ma ndị mmiri o nwere ife fa na-eme bịa na-ene ma omenala ọ na-enyekwa nwa bịa na-ene ya jide incense incense 999 777 good luck call money adị m agwa gị kpota fa ncha that's ime incense ya na-akpọ nke ọbụla ị fụlụ i weta one ọbụla i weta adị mma one ọbụla i weta adị mma incense na one ọbụla i weta dị mma ịma gị incense ga-elesị elesị o nwee nke ihe eji wee na mana iwe ka i jide packet ya bịa kpesịa ekpere emesịzi wezie ndị ọzọ naba a gọzielụ gị ya i wee ndị ọzọ naba jee mụbazie na be gị ee bịaba olili eze nwaanyị Sọbalị weta can eji eji ka mgbe ihe ga-espo na weta can ihe eji wee gbalụ mmiri ndị na-ele can ebe a, ihe afụkwa 1 litre a ga-elesị gị 5000 ọ bụ otu fa si eme ọ ndị ebu litres bịa fa sị gị 1 litre 5000 wetakwa can na ya adị gị ma gote can ma ị bịaba n'ụzọ wetakwa can ma ị bịaba n'ụzọ ma ọ bụ na ị ma na ị ga-agba mmiri ife nji agwa gị bụ ọbụza na itinyere extra money ka ịdasị na m na iyuzuru ego transport gị na be mmiri enwe ilo ee man control kwa nke ahụ onwegwe ka m mesi control ndị bịara ime biznes onwe ndị bịara ime biznes nwee ndị bịara ịnalụ ngozi ee ọ bụrụ na ị na-abịa olili a izukwene fonu mmadụ izukwene fonu mmadụ ọ bụrụ na ori dị gị n'ọbala kwali onwe gị ugwu chịkọba onwe gị ọnụ izukwene ife mmadụ eh? ana m afụsị ndị na-ekwu ebe va si abịa ndị Port Harcourt ekene m unu rie nne ndị Port Harcourt nọkọta mepekwue WhatsApp group ebe va na-ajoin ndị na-abịa olili eze nwaanyị sọbalị ka fa wee yikọọ n'igwe otu a ka m chọkwara ka ndị ọzọ wee mee ịmala obodo i si abịa i kwue na ị ga-afụkwazi ndị sikwa obodo ahụ mostly ndị si Owerri ndị si Owerri ndị si Aba ndị si owere ndị si aba unu indicate onwe unu unu ayịkọ ọnụ ee unu ayịkọ ọnụ o nwee ndị bu moto va ebuta ndị va ga-ebuta o saveelu gị ya transportation unu ayịkọ ọnụ ee bịaba olili nụnwa bịaba olili nụnwa bịaba olili nụnwa ka ị nalụ ngozi nke aka gị ọfọ m na-agọlụ gị bụ na ọ ga-adịrị gị na mma ife elulu ibe gị aka ya elu gị aka onye chụba gị onye ahụ adaba onye na-achụ nwekwu ada ee ọ ya adịrị gị na mma ife ọma meelụ gị chetakwa debe nsọ debe nsọ ibugodulu nwaanyị ụfọdụ ga-edu nwaanyị bịa debe na họteelụ ị ga-edinwukwa ị ga-edinwukwa ka ị wee sọ nsọ ọ bụkwa ejesia na mmiri na 7th ejesia na mmiri na 7th sọkwuo nsọ ahụ na 8th mana nsọ kachasị nsọ bụ nke 7th

on the 8th elisi olili na 8th unu nakpuzia na họteelụ unu egbube onwe unu ma gị chalụ nwee ndidi wetuo obi ka ịnata ngozi wetuo obi ka ịnata ngozi ee rapụgodu nwaanyị ahụ ị ga-ekochata maọbụ onye gị na ya na-akpa na Facebook since ọ gwa gị na ọ na-abịa olili sọbalị na ebe a ka ị ya adị wee fụ ya wetuo obi wetuo obi wetuo obi elisi olili unu egbube onwe unu ee elisi olili unu emebe onwe unu ma gị ife nji wee na-agwa gị ya bụ for your own good ka i wee nata ngozi ka i wee nata ngozi ọ bụrụ na itile eze nwaanyị sọbalị ego ọ bụ na itile ego ka e wee support olili eze nwaanyị sọbalị kute mmiri weta ee weta pawụda ma ọ bụ nzu ma ọ bụ eh, aja ma ọ bụ okwute dị ka chisikie i face position ebe anyanwụ dị ị kpọ eze nwaanyị sọbalị ugboro ịtọ ị gwa ya na ọ ngị nwa bụ onye dị otu a ma ọkwa gị tinyere ego ka e wee lie olili ya na ife ị na-ayọ bụ nya melụ gị ife dị otu a nya melụ gị ife dị otu a na ife ọ bụla ịyọrọ ya na ọ ya emelụ gị ee eh, ụmụnne anyị ndị joinere m ọfụ na-egwe na ife m bịala ịkọ gwara unu na m gwara unu ụbọchị a nwanne ụnyaa na akpụtara efi 7 nwanne m to the greatest surprise ife ọ dịzi na bụ efi 11 efi 11 na ya ọ nya bụ efi maka ndị joinere anyị na-amara ife erizi na iji wee mebe program a nya efi 11 ka ọ dịzi 11 4 na-abịa n'ụzọ na 4 na-abịa n'ụzọ obele oge o lue efi 11 nya ka ọ dịzi bịa bịa na mmụ sọbalị sị gị bịa lie mụ sị gị bịa nalụ ngozi mmụ sọbalị ma ọ some of my followers sị gị nge bịa lie ana m ekene ibe niine kpụtala efi a onye dị ka m bụ o nwekwanụ onye m bụ o nwekwanụ onye m bụ na onye budo onwe ya onye budo onwe ya ana chi ebunye ya enu o nwekwanụ onye m bụ ee ọ dị ka mmadụ na-ebute mmanya nke a kwa mmadụ na-ebutekwa mmanya nke a anyị bịa ka anyị ga-amala onye mmadụ na-ebutekwa mmanya nke a ee mmadụ na-ebutekwa nke a ee even receivegolu that is o nwebe anatabeghị m ụdị gift dị otu a in my entire life in my entire life anatabeghị m ụdị gift dị otu a ee eh? anatabeghị m ụdị gift dị like this ee eh? that is amarọ m i never expect this nsị ga efi 11 ọkwa ndị na-esi nri ka m na-emezila ebele kama na anyị akpọzi ndị suya ka a bịa mewere ụfọdụ me suya I never bargain for this eh? ọ bụrụ na m maalụ ma m zụọ akpa rice kalịlị akpa rice kalịlị eh? oh my god ụmụnne m ana m ekene unu niine bụ ibe tile ego ma Chika France ma ee ee kedu afa ya Ee, agba ego nkịtị na izu ọgụ ma ee mmadụ kalịlị chizọba ee ma keziba chinaza ogbuefi ma kedu afa ya gasị ee amụlụ na ego n'india ma kedu afa fa gasị fa julu eju bala abala ma kedu ụmụazị ụmụazị naabọ m gotolu moto ụbọchị a fa kpụtasịala efi kedunu ka m mesi that is ama m ka m mesi wee kenebe unu o ama m ka m mesi wee kenebe unu ama m ka m mesi wee kenebe unu ọ ga-adịrị unu niile na mma ọ ga-adịrị unu niile na mma ma ndị tinyere 1000 ma ndị tinyere 2000 ma ndị tinyere 5000 ma ndị tinyere 2020 ma ndị tinyere 1 million ma ndị tinyere 500000 ma ndị tinyere 200 ma ndị tinyere 100 ma ndị tinyere 50 ive ọma ive ọma surplus aka nri aka ekpe ive ọma eze nwaanyị sọbali mmelu unu na wee bịa bịa mee ive a si dị ka i solu na-enezi anya ị ga-aghọrọ mkpụrụ ya i mego nke gị sabalị ka ọ dịzịlị imetọpụ nke fọnụ ọ ya-adịrị unu niile na mma n'ofu n'ofu n'ava Chukwu na ọdịnala ndị na-enwenwurọ kwanụ o nwe ndị chọrọ ime mana fa enwenwurọ unu ga-enwelili ọ ga-abata unu aka ọ ya-adịrị unu mma kwadobe olili a ikwena ka a kọlụ gị akọlụ ive dị mma ya-emele gị n'ava Chukwu na ọdịnala